Tá líonraí á mbunú anois, ní naíonraí anois ach líonraí, is é sin go bhfuil bailte pioctha amach le bheith ina mbailte Gaeilge agus tá tacaíocht á fháil acu. 3 cinn sa deisceart agus 2 cheann sa tuaisceart. Na líonraí sin tháinig siad le chéile agus d'fhan siad le chéile agus d'oibrigh siad amach agus d'éirigh thar barr leo. Tá na pleananna anois curtha isteach nó ionann agus curtha isteach ag 5 dream chun bailte nó ceantar Gaeltachta beagnach. Ní maith liom Gaeltacht a chur air ach gur ceantar é cosúil le ceantar anois. Agus is dóigh liom go n-éireoidh leo tá bunús maith déanta ag na bailte seo cheana féin agus cúrsaí oideachais agus cúrsaí caitheamh aimsire agus an rud sin ar fad ach measaim gur gréasán é sin. ar éirigh thar barr leis go dtí seo. Ó thaobh buanú de, is tá an buanú ag brath ar na daoine sa ghréasán agus na cuspóirí atá acu agus an modh oibre a bhí acu an bealach a ndeachaigh siad ina cheann agus tá ceannairí ag teastáil. Sin rud mór mar is leor ceannaire nó dhó agus Mar de ghnáth i ngrúpaí mar sin bíonn, níl a fhios agam, 90% de na is lucht leanúna iad seachas bheith ina gceannairí. Ach tá ceannairí ag teastáil a bhfuil sórt samhlaíocht acu chomh maith le gach rud eile agus atá in ann smaoineamh ar rud éigin, b'fhéidir réasúnta simplí ach. nach bhfuil ann agus go dtuigeann nach bhfuil sé ann agus sin é an rud a chothaíonn an gréasán, sé sin go bhfuil seans ann go mbeidh ábhar éigin gach seachtain nó gach mí nó cibé cé chomh minic is a bhíonn sé ann a mbeadh suim ag daoine ann agus má fheiceann siad go bhfuil daoine ann atá in ann smaointeoireacht a chur chun cinn, cuidíonn sé leis na dreamanna ar fad. An rud is mó a chuireann drogall orthu, sílim, bhuel, cuireann cruinneas na Gaeilge nó easpa Gaeilge nó cibé ainm is maith leat a thabhairt air, cinnte drogall orthu. B'fhéidir a bheith rannpháirteach i rud a bheadh go hiomlán i nGaeilge. B'fhéidir chomh maith go gur easpa de mhuinín é i ngach duine, tá daoine eile agus is cuma leo bíonn siad ag bladaireacht leo ach d'fhéadfadh sé lagmhisneach a chur orthu. Dá bhrí sin tá sé, ní thagann siad chun cinn nó ní deireann siad seo na deacrachtaí atá agamsa nó b'fhéidir go bhfuil daoine ins na gréasáin nach dtaitníonn leo. Ní fheicim aon níos mó ná sin. Is dóigh liom gurb é an rud is mó a spreagann daoine nó go mbraitheann siad go bhfuil suim acu i rudaí éagsúla agus go bhfuil suim ag daoine eile a bhfuil aithne acu orthu, rudaí éagsúla, agus go bhfuil siad scartha amach ó chéile agus go bhfuil sé de thimpiste. a thiocfadh siad ar an eolas faoi na daoine eile seo agus dá bhrí sin tá siad suite gur cheart daofa, b'fhéidir, a theacht le chéile agus a bheith rannpháirteach agus an rud a spreagann é ar bhealach nó an t-ábhar a bhfuil suim acu ann nó na hábhair mar is cuma cén rud é, an dtuigeann tú? Tá a lán lán dreamanna agus go bhfuil Gaeilge acu. So, d'fhéadfadh sé bheith ag cur suim ins an timpeallacht anois, d'fhéadfadh sé bheith ag cur suim ins na beacha agus d'fhéadfadh sé bheith ag cur suim i stair áitiúil. Níl fhios agam, rud ar bith is cuma faoi agus go mbeadh siad sásta é sin a dhéanamh trí Ghaeilge. Bím páirteach i rud a bhaineann le cúrsaí géineolaíochta, genealogy. Agus bíonn daoine ag scríobh chugam mar dúirt siad tá an duine seo eolach ar b'fhéidir rudaí i nDún na nGall agus mar sin de agus ach tá sé sin spéisiúil chomh maith. Mar duine ar bith atá istigh sa rud sin tá suim aige ann. Cé gur Béarlóirí a lán acu tá a lán Gaeilgeoirí ann chomh maith. agus de ghnáth nuair a thagann na Gaeilgeoirí scríobhann siad i nGaeilge den chuid is mó. Is cinnte gur fiú bheith i ngréasán ach caithfidh an gréasán a bheith beo agus caithfidh ábhar úr, nua bheith ann.